stori isi ya nke onye ọna ma alụ na ya na-eme n'ike n'ike n'ike na ọ na-eji nwayọ wee na-eme eji ya wee mara anyị as ndị Igbo curator nọgo ebe azụ nwa ọ sọ nọgo ebe a how many years I mean uh, museum adịgo 60 64 years 64 years ya nwa na onwe ya metụtụ aka ọ maara aka ọrụ 32 years so o wee na-ayọ wee sị m biko as PG ka m facilitate ebutere ya generator ọ ga-eji wee na-anọ na ebe a niile. Um, anyị lechakwara ya anya unu n'anya na akwụkwọ na ma akpọta na village hall na ebe a ma um, museum so wee were my capacity as PG wee kpọkụ ndị eh, nwanne anyị nwanyị ndị ụmụada Nri nọ na mba ndị ụmụada Nri nọ na mba Global. and eh, ha nwere branches mana ndị nọ na Lagos Lagos branch m wee sị ha na o nwere ihe m chọ ka ha dịrị m ha lekene ma ma ha ga-egotelu m generator ka etinye na museum ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama iji wee gosi na ndị ụmụada Nri nọ na mba wee ebe iji wee gbara ha wee na-elote ha um, ably facilitated by one of our daughter bụ Matilda Nwekijia wee nyere aka wee sị ka ebute so onye nwe wee iwe ifere ebe ahụ ọ ga-emezi ya mee ya na nnekwu ọ wụrọzị n'obere sị ka emee ya na ọnwụ na-edoga anya n'ọnwụ um, um,

mana ife m ji wee chọọ ka ọ wụ na museum na museum ma awụgoro na Ada Nri ga-anọgide na mba na-eje mba na-eje ebe niile ma emegide megide megide ebe a ka history ga Yes. ebe a ka ọ ga-adị m wee kpọkọ ụmụnne anyị Ee, nke a ichie dịka ndụ osi a na-adị Mr. Dima na-adị ya na Chief Engineer Fabian Okafor bụ Owerri

Ọ nwere isi Igbo. Adị m happy. Ị gbara mbọ wee fụ na ihe a this generator through ndị Ada Nri nọ na mba na ha butere this museum this generator ka anyị wee na-enwe ọkụ maka ọ na-abụ ọtụtụ ndị na-abịa na ma ụmụ akwụkwọ ndị university ha bịa ebe a dị dark a na-complain sị gba mbọ ka emee ha Chineke wee mee tata dị ihe a through your efforts ewee butere anyị this generator

ife m ji wee site Chief Engineer Okafor ọ ya nwa bụ the president of NPU na Lagos o wee ma na ndị Ada Nri ọ wụ president ha mana Lagos branch nwere ihe a na-eme so n'ọnya wee bụrụ na ya nwa na onwe ya na-represent ndị Dutch Council

na-ekenekwuru onye wepụtara atụmatụ a maka na ọ na ekwuru ahịara ama a na-ekwu ndị a na-agwa a na-anụrụ ịnwa wee jee ide wee bugoziri ya wee mee ihe patị ọ ya n'ụlọ ma o ibe niile n'ebe a ọ ya ka anyị na-eme aja na-aga ndụ e wee na-ekele Chineke nna maka ụbọchị nke taata eliga nọ ekele
Ee, biko o nwere ihe ọzọ m sị ka anyị yọọ chi anyị yọọ PG ee ewerela iwe agbanala ya aga edikwe jealousy maka ọ na na ala agbanala ka ọ dị izu ya eyuzu ya anyị na-eyuzukwu maka na nwa eze wee eze ọ dịghị anyị kwuru wee were ụbọchị taa wee na-ayọ PG ọ na-ebe ọ bụ na ịbụ ka mizu nsi wee dị ọ multi-million naira project